igbo bụ igbo ekele m unu o nwere ihe m chọrọ ikwu taa ihe m chọrọ ikwu maka ya bụ aka ọrụ ihe m chọrọ ikwu maka ya bụ aka ọrụ ntị adịkwa aka ọrụ magburu onwe ya aka ọrụ magburu onwe ya etu ọbụla i si wee fụ ya aka ọrụ magburu onwe ya so o so na ụzọ ihe atọ m kwuru dị ezigbote mkpa nwata gụchaa nnọọ sekọndịrị skuul gụta mara etu esi agụ mara etu esi ade ede ihe ịmụ aka ọrụ dị ezigbote mkpa m na-ekwu nke a n'ụbọchị taa m ga na-aṅụ ya bụ tii ka m wee na-ekwu maka aka ọrụ ekwuru m na mbụ ụfọdụ ndị gara mahadum nwere ike ịmụkwa aka ọrụ n'eziokwu ife a m na-arụ na dịkwa ka aka ọrụ in as much na agụrụ m ya na mahadum mana ọ wụkwa aka ọrụ ka ọ bụ ị ghọtara so aka ọrụ dị n'iche n'iche o nwere aka ọrụ dị iche iche that is why m ji ya support na-ekwu ka gọọmenti mepesịa so many technical colleges technical college ihe a nọ nga a wụ tebụl ịrụ tebụl a wụ ihe a na-akpọ furniture bụ ezigbote aka ọrụ you can learn it mụta ya ọfụma na-arụ furniture dị very very sweet and powerful ọ wụ ezigbote aka ọrụ ị nwere electrician ndị na-awaya ụlọ ndị na-adọnye ọkụ a na-amụ ya amụ ọ wụ ezigbote aka ọrụ ezigbote aka ọrụ magburu ifuru ị fụrụ e, e, ịgba ihe ọkụ ndị na-arụ gate protector ihe ọbụla wụ metal work ihe ọbụla wụ metal work wụ ezigbote aka ọrụ i lee anya gburugburu ala igbo niile ị ga-afụ na aka ọrụ magburu onwe ya aka ọrụ dịzi iche iche o nwere ndị na-arụ o nwere ndị na-eme ha gụchaa sekọndịrị skuul ha eje mụọ building building abụrụ amụghị ya na mahadum mana ha ma edu ụlọ ha ga-esere gị plan ha ga-enyefu gị six bedroom flat ha ga-arụfuru gị duplex ha ga-arụfuru gị bungalow ihe a wụ ezigbote aka ọrụ and when you see these people ha na-eme ofụma they are doing very well aga m ekwuni maka ndị na-akwa akwa aga m ekwuni maka ndị na-akwa akwa ndị na-enye mma ndị na-enye ndị mmadụ good good design ndị na-akwa akwa ma akwa ụmụ nwoke o ma akwa ụmụ nwaanyị ihe a wụ aka ọrụ o nwere nke m postụrụ the other day nwa agbọghọbịa na-eme akpụ ụkwụ na akpa ị fụrụ ya na-arụ akpụ ụkwụ na-arụ akpa aka ọrụ dị iche iche ọ wụni ndị mekanik ndị na-arụzi moto moto ugbu a na-ana teknọlọ na-echenji moto na-adị more modernized electric vehicle abatawala onye ọbụla wụ onye mekanik nwere ike na na-elebakwa anya na-improve onwe ya na-eme research na-improve onwe ya on electric vehicles amekwu ndị mekanik amekwu ndị welder that is amekwu ndị carpenter amekwu ndị electrician ndị pop edesignchara gị ụlọ like this ụlọ amagbu onwe ya aka ọrụ dị aka ọrụ dị aka ọrụ dịsị iche iche jee nkpọ ị jee nkpọ ị fụ aka ọrụ dị o nwere ndị na-arụsị ihe dịsị iche iche o kwesirọ ka nwata pụta ihe ọ na-eche wụ ego ego ọ na-achọ ịkpata ego ọ na-achọ ịkpata ego by all means ọ na-achọ ịkpata ego without inwe anything ọ chọrọ ịsacrifice for it but ọ chọrọ ịba ọgaranya ị ga-afụ nwa 18 years nwa 19 years ị na-ele anya na-asị gị kee ka nwoke a si wee kpata ụdịka ego na-akpọ ụdịka moto onye dị 50 something na-agba mbọ throughout his life nwa 18 years a na-enwe anya ukwu na-enwe anya ukwu ka ego si nwe ụgbọala ọ zụrụ mana aka ọrụ ga-eme gị gradually gradually gị too ụgwọ mma aka ọrụ amaka o nwere aka ọrụ nwere ike ime mmadụ ịmụ aka ọrụ mụchaa na ntịntị oge ozugbo lee ego ebido batawa gị aka ị na-improve onwe gị na-enwe connections na-ebuild onwe gị ịchọgodo ịba business too business aka ọrụ ahụ ị na-eme ịba maka na aka ọrụ ọbụla nwere business nọ n'ime ya ịbanyezie n'ime aka n'ime business aka ọrụ ahụ so ihe a wụ ihe dịkasị ezigbo mkpa ịmụọ nwa ahapụla nwa gị just ya nọrọ chọwa ego ama m na technology abịala a lot of things can be done iji wee kpata ego mana make sure na nwa gị nwere aka ọrụ ọ mụrụ ọ na-agaha mahadum gaa gụọ akwụkwọ ndị ahụ gakwara mahadum ịmara na ihe ị gụrụ mere ka o si wee kwụsị wee kwụrụ ya jee nwe aka ọrụ jee gịnị jee nwe aka ọrụ nke m na-eme na-adịkwa ka aka ọrụ jee nwe aka ọrụ gbaa mbọ ka ị nwee ihe ị na-eme enwere tailoring gaa aba ka ịfụ na ndị mmadụ si akwa akwa ịchọ ka akwara gị suit iri tata a ga-akwara gị ha ncha ịchọ ka emere gị akpụkwụ 20 a ga-arụrụ gị ya so aka ọrụ dịsị aka ọrụ dị ụmụ ya bịa onye ị na-achọ onye ga-azọpụta gị onye ga-azọpụta gị from jee gbaa mbọ make sure na ị nwere value ị nwere ihe ị chọrọ iwepụta n'ime ụlọ that will make the man to respect you ọ bụrọ ọ bụrọ na iwu na ị ga just gbọtọrọ ị na-agbọtọrọ ị na-eche di mba jee nwe aka ọrụ a lot of ụmụ nwaanyị ugbu a making good progress ha na-amụ aka ọrụ gị gị nwa kee ihe ị na-eche kee ihe ị na-eche ije akwụkwọ ịmụ aka ọrụ inwe business nothing chi na-efo ụtụtụ ehihie anyasị ịnọ tiktok ị na-egosi ara ị na-egosi ike no stop it stop it so ihe ọbụla ị na-eme gbaa mbọ ka ị nwee ihe ị mụrụ ga na-enye gị ego ọ wụ site na ihe ahụ ka chineke ga-eji wee gozie gị ntị ọ dịkwa amụkwa nke bụ chi ya gazie